okay ọ dụ mma ee dịka anyị echizago na ịkwacha ekpere na ngwa anụchi ka anyị ji akwachafụ ekpere ka anyị chise na ya ọnụ bịa na ịkpọfụ anyị nkụ so anyị anụmeji akwachafụ ekpere ka anyị mechise ife ọzọ m chọrị ka m gwa ọnụ bụ nchọkụ njije ya nwata ajụjụ na o o- o nwere nwata ife kọrọ anyị kpụrụ ngwongwo enyi anyị anaụ o nwere ife ọzọ nje nke njuzi ee nwanne m ife ọzọ nchọ nke njuzi bụ amụsụ obi ụnọ na o nwere ere ọ dị o nwere ere ma na-ebibere echi ibibere ere nọ echi ọrịkechi nsogbu na-achọ ka ọ bịa ekwensu na-achọ ka ọ na-eti eka ee ekwensu na ọ bịa ee ọ na-achọ ka ụrụ na-eso okwu ka ọ bụrụ chụrụ ka ekpe ikpe ka ụrụ onye ọbụla jee ụzọ kee kịta anyị n'isi ya ka ma anụwa dike na ihe m nsogbu eje ka ma anụwa ee kerịsị eje ka ma anụ achụwa were chi nsogbu ije na eje ka ma anụ onye n'ike nọrọ ike so ife dere na ọ bịa Dere iji na um, edozi eye dịka edere eji ememe eye ka ọ bụsị ụdị ka dịka onye onye ọbụla eke ihe n'ebe enweghị ife ka ịkọ anụ ndị na-ekiri enyi ni ụkwani ọma mma mbeneni ndị ụmụ owesu ndị kom ajesa ee ọnwa obi ụnọ wee ji ọfigbo na-akụ eka onye ọ bụla gwa na shi o ji ọfigbo na-akụ eka n'obi ụnọ aya ya pụsa o ka anyị ite dị ka okwu smart william ife ndị anyị bụ shi ee ife na-aka na-ewese okwu na obi ụnọ kenene anyị ji uche na ememe ka ọsọ enine bụ ego nwene m ego pụta ife nje ka agwa ọnụ ndị gwa na shi wee were formula nji na-ememe bụ shock observer ife nje ka agwa ọnụ bụ shi nsogbu kenu pụsa bụ nsogbu ego ya dị ji keme kedekumụkọị

n'ife ke na-aga adọrọ anyị ji afịa ogbe o ya shini na ememe isu ka ọ ma mma ememe shimishi ka ọ ma mma so nji na ọrụ kenu na-eweri na ekemekụm kọm so that nsogbu kenu chọni ka ọ pụsarị chọni ka ole m n'afịa mm. nsogbu unu adịmekwara ibue ọna so ife nje ka agwa unu ndị ọma ọma mma bụ shi obi ụnọ ke na anyị dị formula ya e-use bụ shock observer na bụ shi ya ekemekwụmụkọ ine maka na ebe ego dị ọ bụrụ shi nwene onye bụ shi di adị enyekwuma ya ego kemekwụmụkọ bịa tinye enya ị na ebe ego dị dị ga dị shi ị bụ mmarụ ị bụ ezigbo mmarụ bụ shi

ehe ije skuul ya amụ ọrụ ma amụ ofu ọrụ na amụ mụ ịmụ aya ya ewere rụọ ọrụ ehe iwere rụọ ọrụ ya fụ ife ọrụ ịnọ na arụ je ka nna ewese ni so ego eke ewese wee nsogbu basa obi ụlọ ya bụ ishe gwara ọ dụ mma otofe ewu na anụ ife o kwuni kọrọ wachi ndị aje na akwụkwọ ma eji na-anọrọ nọrọ na anị na ụlọ ee si njere akwụkwọ ya ewere asambodo akwụkwọ asambodo were ideme n'ụlọ onwe ife ị na-arụ ya nọrọ n'ụlọ ise ejichichara nri akwụkwọ ka ụ nọrọ n'ụlọ ka ụdị izọrị na-enye nri odo efere o ya ewere isi ka ị nọdụ ka ị nọ na anụ nọbụ onwe ife ị na-arụ chọrọ ife ka arụ n'isi ọtọ ka ị chọrọ ife ya arụ ka ị were ihe n'idi ya ka ọ dụ mma o nweziri ife ọzọ njọ na-ekwu njuju ya n'anya aga na ife ọzọ njọ na-ekwu njuju ya bụ ee oge ihe n'ịdị kwuni shi unu ka anụ o nwere oge n'oge kwuni si apart from ya bụ ụmụ nne na ụlọ mụrụ so nje ka amụji ọzọ dịka o nwere elu unu mmeri ọdịgasị o nwere nwata ife ndị oyibo kpọ na mistake ya mee tụrụ ime bụ di ekwu na eshikọrọ ụmụ renu deli ji na ememe ife nọrọ ka chikfe na onye ka ewosi okwu deli ya ji mee

Eh, ememe oji na ụlọ ọrụ ka ọ dị mma dere emi isi fekenu ịkọ ndị na-ekiri anyị mbeneni mbeneni dịka ife mbụ n'ụzọ gwa ọnụ shọs ife na obi ụlọ okene anyị dị bụ ilolo dịka ife i kwuni si maka n'ime nwa ka ọ bụ si ọba ya na ịbanye achọ na akenu adịba apụsagide a

tuni ilolo ya ka ọ na-agaba because mmeni shike nwe m ele anyị mụfụni ka anyị mụni anyị ekwu shi oke anyị enwewe onyeke anyị enwewe onyenye hmm. ngwa anyị eje ụlọ ọgwụ hmm. shi ngwa doctor yudi marini ka esoni hmm. doctor agwa anyị ka esoni anyị adịme ememe ka doctor kwuni shi ka anyị mee so eshike wo anyị adịbeghị enwe nsogbu ọ bụla ebe ya n'ịmụ nwa anyị dị chọna ọ dụ mma eh, otofe ọ bụ na anụkwu ife o kwuni kọrọ ee eh, mbana na-achị na igo ntị n'ọdụ ofere eh, ife naanị bụ ọ ga-eru oge anyị ka akwọrọ ngwongwo anyị ka anyị pụ n'oge mụ na oge wee ememe ye onwechi na oge ma na emere chọgide achịrị ife n'ori ya ma ọsị kena anyị nọ anyị nọ n'ọdụ ọnụ ọrụ ebe ọ na-achị ife n'ori ya bụ ebe ọ na-ememe isi ee anyị ka akwarị ngwongwo anyị ka anyị na ebe a bụ akwarị ngwongwo anyị na anyị chọrọ ka ọdụ ndị dị n'ụlọ ya bụ ndị na-ekiri anyị na kịta na ka ọdụ ọdụ ke ndị nne o ke ndị na-achọkwa ebe a ka ọ dụwa ọdụ ka ọ gwawa ka obibe tuwe chi ka obi rụwa anị na anụm di na ifunene na ọnụ asị nine o ndị ma na na-ekesị ọsị nine na ego adọsị ife abịa ego ee ife naanị bụ oje ka adụ ndị dị n'ụlọ ọdụ biko nwanne m ka ị dụ ndị dị n'ụlọ ọdụ ka obi rụwa anị ụkwani ọma mma mbeneni mbeneni o ife dani bụ ofu ife ndị lofu n'obi ụnọ kene bụ nna di m ke nna di m ke ụka ke nna di m ke mụnị n'efọ nna di m ke ụka adị eyenu m obi dịbụ reverend poc imoniakim because oge ọ bịani na ashaka ka mme ni di m meni marriage then nna di m ke mụnị n'efọ dịbụ ka eyenu m ndụmọdụ shi nwa m onye kekene nwere ike be nwe ego ketenene but ọ bụ onye nweni ya bụ n'isu ọ bụ onye je ka pụsa ife bụ ịnụrụ aya chukwu na-eweri ngozi dị n'esu weri meme ka ọ pụsa ife ọsịsọ ya bụ mr philip obi ọ gwa m shi Nụrụ onye kekene ni ọsị ife mani mma abụ ife ya enwese kele ndidi ya ka ya eji nwese ye ya ndị ji ni nụ ọdụ nna di m dụnụ m n'elekwu ekwụkwọ nsọ kuni shi nụ ife nna di kuni ụwa anyị na-ama mma so na-ekene keme nna di m Ke nna di m ụka bụ POC moni akem ke nna di mụnị n'efọ bụ Mr. Philip Obi na ọdụdụ ụnụ dụnụ m. Then ofu ife nje ka agwa shi ụmụ mgbọtọ nọ na-anụ m ebe ọ bụ na ị dị ị nọ na ego ntị na-anụ ife m na-ekwu kịta na bụ shi ụwa kene mara ọ bịani onye ni chi e. I- i- ofu ife ya eme bụ ekpere m kpeni ekpere gwa chukwu shi chukwu nne m anwụsị ụgọrịba achọ na akwụ mfụ aka ya obi ụnọ mm. goshi m sign shi onye kene bụ di m and chukwu egoshiwa m sign ya shi na nụ aya mm. anụ na maka enwe m nnụ na shi ife chukwu deni okwu oficha so ife nje ka agwa unu bụ shi ndị amarịkụmanị mme ni di m amarịwacha anyị bụ ndị na-eje ụka anyị na-eme practical na ije ụka

nsoro na ife chukwu kuni so ife na-agwa unu bụ shi soru na ife chukwu kuni ndụ unu pe soru na ezukwu ọkere ka ọkere ije ọkpayafụ bọta i soru ka ezukwu chukwu denini a ndidi ị nwere ndidi nụ i dibe nne ife na-adị na-ama mma nwata nwata i dibe nne ị na-eje enu enu enu enu ya eje wan so ife na-agwa unu bụ shi kpene ekpere gwani Chukwu sị Chukwu ka ikwu na ịba ya n'obi nwoke niile ya bụ mba ya ka ọ bụ mba ba ya ọ bụrụ o nwere ike ịdị ịmarịnịcha ọ dị mma Chukwu kwụsị ọ bụ na ka idike nụ ya pụsa ka okwu na isi ike idike ya nọda ya anụ nwa onye na-ewu ofu ini ya bụ ishe gwara ọdụmma otofe ọ na-anụghị ọdụ ọdụ nụkọrọ m shi unu bụ etinye aka na di mmadụ gbanụnụ di mmadụ nụrụ ke yi unu na-ebido nwata nwata even if onwe ife ka ọ macha onwe ife ọ bụla onwe na onwere ndị na-egozi ya onye na-anụ kene onwe ife onwe ni anụ m kene na onwe ife n'ebe ke nne na nna anyị mgbe ebido ke nne ụnụ na nne ahụ anyị mgbe ebido chọ onwe ife enwe ni owe bido na nwata nwata nwata nwata beruo oge oge ego bianị wee were se were zụrụsa anya anyị were sere anyị sa bee se were se ego ji anụ di mmadụ na ọ dị mma ee ọ bụsị iji achị na akwụkwọ bụ ọbụsị nwa ife ị na-arụ ya chọrọ ife ya arụ ọchị na-elesị ijikọba akara wee kere osi esizi ije na akwụkwọ na-ewe kego na na-ekene ka ọ na-eghe akara na ji saruo ya kwu ekwu akara na ji na ewepụsachi na ejigbo ego ike ji bido afịa ọzọ dịka ejigbo afịa dịka ihe ego ife m na-agwa ị bụ chịba anụ di mmadụ baa nara onye ọzọ ego were irifu na-ese ị na-achọ ego na-chọrọ ke yi nụrụ ke yi ị nụrụ ke obi eru ya anị onwenye ke gị dị na ụzọ si nụ di mmadụ onye kene onye fụ na iri di ka ọ machụ na amarị ji na amarasị ya mmanụ nne na nna wee dị wee dị wee na ibido so wee bido but ụwa na adịrị adị aba adịnụwe mma nwanne ekpere chụnụ ekpere ife na na adịnụ unu mma so elenụ ka ọ dị na isi egwara efa m n'ishi m bụ Florence Achirime Success ya bụ anyị na oge ekene gwanụ si ya bụ njem anụm di na nwunye kịta na-akọje ka agụba anyị na ba abịaji